Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith 8, Cluiche nua ríomhaireachta. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tSraith Pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1, Pádraig, ina shuí, ag féachaint ar an teilifís, 6 a chlog. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Bhí dalta scoile darb ainm Pádraig sa phictiúr seo. Bhí sé ina shuí sa chathaoir uilleann ag féachaint ar an teilifís. Bhí sé 6 a chlog sa tráthnóna. Slide 4, Forbairt foclóra ar Phictiúr 1. Tráthnóna Céadaoin a bhí ann. Bhí Pádraig ag ligean a scíthe ar feadh cúpla nóiméad roimh thús a chur lena obair bhaile. Bhí sé a sé a chlog agus bhí sé ag breathnú ar an gcartún ab fhearr leis. Bhí a mhála scoile díreach in aice leis, ar fhaitíos go dtiocfadh a mham ar ais i ngan fhios dó. Slide 5, Pictiúr 2 Sheol Liam cluiche nua ríomhaire aige, ag iarraidh go dtiocfadh Pádraig chuig a theach. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2. Sheol Liam téacs teachtaireacht chuig fón Phádraig. Bhí cluiche nua ríomhaireachta ag Liam. Bhí sé ag iarraidh go dtiocfadh Pádraig chuig a theach chun é a imirt. Slide 7, Forbairt foclóra ar phictiúr 2. Go tobann, bhuail a fón póca agus fuair sé téacs teachtaireacht óna chara Liam. Bhí cluiche nua ríomhaireachta ag Liam agus bhí sé ag iarraidh go dtiocfadh Pádraig chuig a theach láithreach chun é a imirt. Bhí an-suim ag Pádraig dul ann. Slide 8, Pictiúr 3 Thosaigh, níor thosaigh, Mam ag teacht abhaile, an-suim aige. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3. Níor thosaigh Pádraig obair bhaile. Bhí sé buartha faoina Mham ag teacht abhaile go luath. Bhí an-suim aige dul chuig teach Liam chun an cluiche nua seo a imirt. Slide 10, Forbairt fóclóra ar Phictiúr 3. Shuigh Pádraig síos go díomhaoin. Bhí sé idir dhá chomhairle. Ní raibh suim dá laghad aige tosú leis an diabhal obair bhaile. Ach dá dtiocfadh a Mham abhaile agus é in easnamh, bheadh raic ann. De réir a chéile, bheartaigh sé dul sa seans agus éalú go teach Liam ar feadh tamaill bhig. Slide 11, Pictiúr 4, Teach Liam, ag imirt cluiche ríomhaireachta, 8 a chlog. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4. Chuaigh Pádraig chomh fada le teach Liam. Bhí an bheirt acu ag imirt an cluiche nua ríomhaireachta a bhí ag Liam. Bhí sé a hocht a chlog san oíche agus bhí siad ag baint an-taitneamh as an gcluiche. Slide 13, Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 4 Chuaigh Pádraig go teach Liam. B'fhiú go mór dó dul ann mar bhí an cluiche nua seo thar mholadh beirte ar fad. Shleamhnaigh an t-am thart go tapaidh. Bhí an bheirt acu gafa leis an gcluife nua iontach seo. Bhí Liam ag iarraidh an lámh in uachtar a fháil ar Phádraig an t-am ar fad leis an gcluife ach níor éirigh leis. Slide 14, Pictiúr 5 Tháinig sí abhaile. Chuir sí glao fóin air. Ní raibh Pádraig ag déanamh obair bhaile. Neirbhís. Eagla. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Nuair a tháinig Mam abhaile, chonaic sí nach raibh Páraic ag déanamh obair bhaile. Chuir sí glao fóin air a rá nach raibh sí sásta leis agus go raibh sé de cheart aige teacht abhaile anois. Bhí eagla agus neirbhís ar Pháraic. Slide 16, Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 5 Tháinig Mam abhaile agus bhí sí ar deargbhuile nuair a fuair sí amach nach raibh Pádraig sa teach ag déanamh obair bhaile. Chuir sí glao fóin air láithreach. Ba bheag nár thit Pádraig i laige nuair a chonaic sé a huimhir. D'fhreagair sé an fón. Fuair sé íde béil óna mham agus ní raibh an dara rogha aige ach imeacht abhaile láithreach. Sleamhnán 17, Pictiúr 6 Tuismitheoirí Phádraig ag déanamh a obair bhaile, díomá. Sleamhnán 18, Abairtí simplí do Phictiúr 6. Bhí sé leathuair tar éis a naoi sa phictiúr seo. Bhí tuismitheoirí Phádraig ag féachaint air agus é ag déanamh a obair bhaile. Bhí díomá an domhain ar na tuismitheoirí leis. Slide 19, Forbairt fóclóra ar phictiúr a sé. Bhí díomá an domhain ar thuismitheoirí Seán leis.

Céard a bhí á dhéanamh ag Pádraig sa chéad phictiúr? Céard a bhí ag teastáil ó Liam leis an téacsteachtaireacht? Céard a bhí á dhéanamh ag Pádraig agus ag Liam i bpictiúr a ceathair? Cad a rinne Mam i bpictiúr a cúig? Cén fáth gur chuir sí glao fóin ar Phádraig? Céard a bhí á dhéanamh ag Pádraig i bpictiúr a sé? Cén chaoi a raibh tuismitheoirí Pádraig ag mothú sa phictiúr seo? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat.